Fáilte romhaibh, a chairde, chuig Books Upstairs. Ar dtús, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComhairle Ealaíon, Comhairle na Cathrach agus Foras na Gaeilge as an maoiniú a chur ar fáil d'IMRAM. Anois, má tá fón póca agat, Múch an rud damanta, le do thoil, mar cuireann sé isteach ar an gcóras fuaime agus anuas ar sin táimid ag déanamh taifead inniu agus beidh an léiriú seo le feiceáil ar YouTube in am agus i dtráth. Anois an rud atá i gceist inniu ná Fíorbhraon. Tá clú agus cáil ar Imram mar gheall ar na himeachtaí atá againn agus bíonn íomhánna le feiceáil ar an scáileán agus raon fuaime agus gach saghas teicneolaíocht ag baint leis na himeachtaí ach shíleas go mbeadh sé deas just an guth aonair a chloisteail arís so an rud atá i gceist leis an sraith seo ná filí ag léamh agus amhránaithe ag casadh amhráin. Agus tá buíochas ag dul le Maurice agus Louisa anseo sa siopa leabhar. Tá ról lárnach ag Books Upstairs i saol litríochta na cathrach le tamall fada anuas, ó na seachtóidí ar aghaidh. Bhí siad thuas ar in aice leis an Dandelion tráth dá raibh agus b'éigean duit dul suas staighre, hence Books Upstairs. Beidh Imram féin ar siúl ar ball beag mí na Samhna i mbliana agus beidh sraith imeachtaí beo againn arís. Beimid istigh i Smock Alley agus in Áras na Scríbhneoirí agus áiteacha eile so beidh clár na féile fógraithe ar ball beag agus tá súil agam sibh a fheiceáil ag an fhéile féin. Ann arís. Ar dtús, anocht, bhuel inniu, anocht, agus an ghrian ag scoilteadh na gclocha taobh amuigh, tráthnóna inniu, beidh, cuirfimid tús leis an ócáid le blas ceoil. Cuimsíonn stór amhrán Ceara Conway traidisiúin éagsúla sean-nós na Gaeilge, amhráin Arabacha agus Afracacha, chomh maith le cantaireacht Sheoirseach. Ina dteannta beidh Seán Mac Erlaine, seanchara de chuid Imram é Seán bhí baint aige le tionscal snagcheoil Gaelach a bhí againn tamall fada ó shin, Cleasaíonn, tionscal an phréacháin, na scannáin a bhí againn, Drithliú Aisteach, filíocht Georg Trakl, agus Turas, pilgrimage, time journey, le Rody Gorman. Caint faoina chuid

Most of all I love singing sean-nós, for the resonance that I experience when singing them, the emotions they express feel timeless and universal. So, cuirigí fáilte roimh Ceara Conway agus Seán Mac Erlaine.
Go raibh maith agat Liam. Tá muid ag dul dhá amhrán a chasadh dhaoib. An chéad cheann ná An tSailchuach, níl a fhios agam an bhfuil sé ar eolas agaí but

Agus anois beidh blas den fhilíocht againn leis an chéad file, Seosamh Ó Murchú. Sna Crosa Beaga, lámh le Baile Loch Garman, a rugadh Seosamh. Is iar-eagarthóir é ar Comhar agus bhí sé ina chomheagarthóir ar an irisleabhar liteartha Oghma chomh maith agus tá sé ag obair leis an nGúm le tamall fada anuas. Cad é atá i gceist leis na dánta atá aige, an tírdhreach, cúrsaí staire, cúrsaí polaitíochta agus cúrsaí grá, áilleacht an nádúir, tá gach saghas rud faoi láimh aige sna dánta. Tá foirmeacha difriúla aige, ón dán fada go dtí an haiku, maith an fear, is aoibhinn liomsa an haiku. Bhuaigh a chéad cnuasach Taisí Tosta duais an Airtnéidigh, the Michael Hartnett Award, agus ag scríobh faoin leabhar sin, Bhí an méid seo le rá ag Proinsias Ó Drisceoil, Bíonn cuid mhór le rá ag an bhfile seo agus deireann sé a mbíonn le rá aige trí bhua urlabhra a chuirtear i láthair le miondealú brí, imeartas focal agus ilbhríochas focal agus abairte a fhágann na dánta aige i mbun oibre ar roinnt leibhéal ag an aon am. Bíonn mórcheisteanna agus géarchéim an tsaoil mhóir ag déanamh scime dó agus ní leasc leis an tuiscint atá aige ar an saol ina bhfuil sé beo a chur in iúl go hoscailte agus go macánta. Is léir gur caitheadh go cáiréiseach leis na dánta seo agus go bhfuil tábhacht ag roinnt leo. Cuirigí fáilte roimh Seosamh Ó Murchú.
Go raibh maith agat, a Liam, agus gabhaim buíochas le Imram as an gcuireadh seo a thabhairt dom. Tá sé tamall ó bhíos ag léamh os comhair slua nó go poiblí. Chuir Covid agus gach aon rud deireadh le sin go ceann i bhfad agus dá réir sin táim beagáinín as cleachtadh. Ach tosnóidh mé pé scéal é le le dán fé chúrsaí ceoil. Ná níl aon tuiscint agam ar an gceol i ndáiríre. Is breá liom an ceol agus tá eh. ceoltóirí sa tigh againn, mise an t-aon duine sa tigh nach bhfuil an ceol aige, ach deinim iarracht a bhfuil a thuigim leis an gceol a chur i bhfocail, agus Miles Davis duine de na ceoltóirí Is mó a thaithin liom riamh cúrsaí snagcheoil agus tá sé tráthúil go maith go raibh an sacsafón díreach á sheimint go hálainn anseo agus ceol ag Seán agus ag Ciara. Bhí sé, chuir sé fé dhraíocht mé, mar a chuirtear go minic, cuireann an ceol fé dhraíocht mé agus léifidh mé an ceann seo ar chuma ar bith ón gcéad chnuasach agam, Miles Davis. Uaireanta ní miste éisteacht le glaomh múchta an chroí ag snagaíl, á ghreamú féin de shíonaíl mhín an tsacsafóin, ag crónán is ag leathadh an bhróin as dathanna gorma is uaine ar inneoin an tsaoil, istigh ar leac na bpian, ar leac na bpian.

B'in Miles Davis. Chéad cheann eile a léifidh mé, tá sé saghas, is iomaí brí is féidir a bhaint as slí éalaithe ach go bunúsach baineann sé leis an gcuardach a bhíonn ag duine á dhéanamh sa tsaol, ag teacht ar ar an rud a thabharfaidh slán iad nó teacht ar an slí éalaithe, agus slí éalaithe an teideal atá ar an dán san. Beir leat an focal seo a dúirt sé, fill i mbileoga do chuimhne é agus bíodh sé ar thaobh na fothana agat agus tú ag gearradh do shlí aistreáin san áit a sceithfidh an bóthar uait Agus na clocha scáil ag scinneadh fé do chosa, do chroí i do bhéal agus é ag imeacht le gaoith, agus nuair a bheidh na siollaí ag sioscadh id chluais, ar thóir crutha agus foirme chun gur fearr a thuigir a mbeidh le rá nó a mbeidh le ceilt, cuir, an uair sin, do lámh go doimhin id mhála cléibh, mothaigh cruas an fhocail úd, is rianaigh le do mhéar a chuasa is a chumair agus coinnigh a bhfios agat féin. Léifidh mé dhá dhán anois fé chúrsaí iascaireachta. Tógadh cois abhann mé agus ba nós linn agus sinn inár ngarsúin sar a dtabharfaimis aghaidh ar an scoil, an tslat iascaigh a chur amach an oíche roim ré agus bheadh breac ar an nduán an mhaidin dár gcionn agus théimíst amach, bhainimíst an breac rua den duán agus chuirimíst an ordóg siar ina mhuineál agus mharóimíst ar an dtoirt é. Saghas cruálach anois, ní fhéadfainn mé féin a shamhlú á dhéanamh, but pé scéal é, is saghas deasghnáth a bhí ann. Agus so tá dhá dhán anseo, léifidh mé i ndiaidh a chéile iad. Is cineál gníomh agus nuair a bhínn ag iascach slaite cois abhann is mar sin is mé óg, bhíodh cineál síth agus suaimhneas ag baint leis mar mar chaitheamh aimsire. Ach dar ndóigh tá an foréigean istigh ina lár ar aon chuma leis. So, léifidh mé an dá cheann seo as a chéile. Chéad cheann, Deasghnáth. Bhain scil ar leith le ceansú na péiste, lena haimsiú i lár a béil agus í ag lúbarnaíl amhail is gur thuig gur á sá a bhíomar, ar rinn duáin go méith, chun go meallfadh sí breac rua nó na hoíche. Ná féadfadh cur suas do cholainn shúmhar theann bíodh gur thuig seisean gur válsa mall an éaga a bhí roimis, feitheamh fada ar eití laga i ngreim ag an dorú a caitheadh le dóchas na n-aiféise. Ar maidin a thógfaí ar láimh é, á bhogadh go mall réidh thar ruthag is rinn go sáfaí ordóg siar ina scórnach is bhainfí freanga righin an bháis as caol a dhroma, é á ídiú féin go dólásach i gcroí tais do dhearnan ceacht maraithe i gcrích roimh aghaidh a thabhairt ar an scoil. So an ceann eile, baineann sé le iascach an bhric ghil a dhéantaí istoíche agus ciúnas i réim. Dá n-osclófá do bhéal cois abhann, bheadh na sean-iascairí ar fad an-chrosta agus an-fheargach leat. bobghaiste. Seasann sé ar phort na habhann, stoc na slaite neadaithe go socair sa chom sin soir ó dheas ar shleasa chnámh an chromáin. Sé troithe oíche amach uaidh, sileann dorú den rinn shnáithíneach an tromán ag géilleadh don imtharraingt roimh dó imeacht fé shrian le sruth. Deargann toitíní i mbéal na bhfear achar tomhaiste idir gach beirt, ciondáil ar chomhrá sa doircheacht, a súile scoite chun na mbreac geal. Braitheann an broideadh taobh lena phutóg, agus siúd an choraíocht sa tsiúl arís. Coinníonn matáin a mhéar go mear ar theannas sreinge aimsir chogaidh. Ag caint ar aimsir chogaidh, bhí, abair, glúin mo mhuintirse agus mo thuismitheoirí agus mar sin de, mar dar ndóigh rugadh iad aimsir chogadh na saoirse agus an chogadh chathartha agus a leithéid sin ar fad agus bhíodar bainteach ar shlite éagsúla insa streachailt sin. Ach ba nós le mo mháthair, in ainneoin go raibh a máthair sin agus a hathair araon bainteach le cogadh na saoirse, sheachnaíodh sí aon chaint a dhéanamh air, ar eagla, is dócha, go gcuirfí sinn i dtreo a leithéidí céanna agus bhí na trioblóidí ar siúl ó thuaidh ag an am céanna agus bhí cúrsaí poblachtánachais agus cúrsaí saoirse, bhíodar ar fad saghas, bhí rud casta ag baint leis anso ó dheas nuair a thuig daoine go raibh streachailt ar bun arís ó thuaidh agus sheachnaíodh daoine caint ar a leithéid. ar aon chuma, sceitheadh rudaí amach i ngan fhios di ag an am céanna. Oidhreacht rúin. Ba nós le mo mháthair an croí glas i lár an tráta a ghearradh amach ar fad sara ligfí chugainn é ar phláta chun ná beadh le blaiseadh againn ach a thearc-mhilseacht samhraidh. Trí sciorradh drogallach béil a chualamar fén uair úd a thug na Dúchrónaigh sciúird fé thigh a muintire, is d'iompaigh go garbh, siogairlíní saoil is beatha amach ar chláir loma leaca gur bhailigh chúthu féin ina gcuíní glasa stoite ag déanamh searúis in aghaidh an ama. Chreid sí nár cheart nithe áirithe a rá ná a reic. Ná a chur ar aghaidh chuig sliocht a sleachta agus iad ina gcnapáin ghlasa ag cruachan ar an ngas. B'in sara nochtadh m'athair sa doras imir na diabhlaíochta ag imirt ar a bhéal, teifeach eile ón sean-am. Tá cúpla dán ana ghairid ansan, luaigh Liam na haiku-na, agus tá cúpla dán gairid anso le léamh amach agam. Haiku-na is ea cuid acu, ach haiku-na a bhfuil teideal orthu, agus tá's agam gur saghas peaca é sin ag daoine áirithe, ach. Ar eagla na heagla, agus toisc nach, ná rabhas go hiomlán sa zón agus mé á scríobh, bíodh sé mar sin, agus is féidir a rá gur peacach mé, pé scéal é. Spideog an chéad cheann, ní haiku é seo, dála an scéil. Nuair a bhínn ag garraíodóireacht, is minic a thagadh spideog, a nochtadh spideog ar an gcré úr iompaithe taobh liom agus tá dánaíocht ag baint leis na spideoga, bíonn siad saghas ag cocaíocht ort agus ag féachaint ort agus seo dán beag a scríos ar aon chuma mar gheall ar an spideog seo a bhíodh taobh liom go minic agus mé ag garraíodóireacht.

síoraíocht. Seo an íomhá a bhí laistiar den gceann seo ná seanfhear a bhí istigh sa scuaine san ollmhargadh agus bhí braon mór réama ar crochadh ag ar rinn a shróine agus bhí gach éinne ag faire ar an mbraon seo féachaint an dtitfeadh sé agus cineál scaoll agus sceoin ar gach éinne ach Bhíos ag cuimhneamh air ansan agus bhraitheas gur saghas nóimeat Ríordánúil a bhí ann, pé scéal é. Síoraíocht. Braon gléghlan ar rinn sróine romham sa scuaine an dtitfidh sé in am. Agus an ceann deireanach de na cinn ghairide seo a léifidh mé. Scléip. Tá fhios ag na tuismitheoirí ar fad nuair a bhíonn duine ag teacht isteach déanach san oíche agus iad a d'iarraidh a bheith an-chiúin ar fad agus gan aon ghleo a dhéanamh. A bhfuil i gceist anseo? Scléip. Scríob obann ocrach sa ghlas. Gíoscán cláir bhradaigh. An-oíche go deo. Conas atá ó thaobh chúrsaí ama, Liam Mhairéad? Leanfaidh mé orm. Ceann so bhraitheas go raibh sé tráthúil sa lá atá inniu ann agus an chogaíocht sa tsiúl arís agus daoine ag déanamh bithiúnaigh dá chéile agus naimhde ar fud na háite. An fear seo Stanislav Petrov. I 1983 bhí sé i gceannas ar ar an gcóras réamhrabhaidh maidir le diúracáin núicléacha ag an Aontas Sóivéadach. Agus bhí fé siúd a bhrath dá ndéarfadh an córas ríomhaireachta leis go raibh ionsaí ar bun go gcaithfeadh seisean an frithionsaí ó na Sóivéidigh a chur sa tsiúl. Ach i 1983, bhí sé ina shuí ansan agus dúirt an córas leis go raibh cúig dhiúracán núicléacha seolta i dtreo an Aontais ag Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus bhí air cinneadh a dhéanamh ansan a gcuirfeadh sé an frithionsaí sa tsiúl nó a bhfanfadh sé. So. D'fhan sé, botún a bhí ann, séard a bhí, a tharla ná go raibh an ghrian, luí na gréine, tar éis pé slí a raibh luí na gréine nó an ghrian, gathanna na gréine, ag titim ar na néalta arda os cionn North Dakota, cheap an córas ríomhaireachta, is dócha, ná raibh ró-iontach ag an am ag na Sóivéidigh go raibh an t-ionsaí núicléach ar bun. Stanislav Petrov. Fuair sé bás i 1997 is dóigh liom. Dúirt sé nár cáineadh ná nár moladh é as an smut sin den daonnacht ann freagairt do sin. So, sin, go bhfuil sé tráthúil sa lá atá inniu ann, go mb'fhiú an scéal. So, Stanislav Petrov ag cuimhneamh ar laoch a ligeadh i ndearúd.

agus thugais dúinn cairde ná feadramar cá had, agus thugais dúinn faoiseamh nár thuill dúinn aon stad. Shíothlaigh do chríonnacht i ndíogán an mhustair, ach maireann fós san éasc idir léas agus múscailt, an tráth sin a mbíonn an feacht is an taoide ar rith in aghaidh a chéile, an chiontacht is an tréas ag méirnéail ár gcoinsias, tráth tarraingthe na gcos. Nuair a bhíos-sa ag fás aníos i Loch Garman bhí go leor daoine áirithe timpeall orainn go raibh leigheas acu. leigheas pobail, mar a déarfá, bua ar leith acu chun rudaí áirithe a chneasú, faithní agus a leithéide sin, agus bhí meas orthu insa phobal. Gnáthdhaoine ab ea iad, feirmeoirí agus scológa agus a leithéide sin. Ach. Ehm, agus is eol dom gur oibrigh sé, agus cheapfadh daoine áirithe go mb'fhéidir gur, nárbh ann ach piseoga, ach is eol dom, tá aithne agam ar dhaoine eh a chuaigh ag na daoine seo agus gur leigheasadh iad. Agus ehm, bhí, cuimhním ar dhuine amháin ach go háirithe go raibh eh an, an bua seo aige a fuair sé óna, óna mháthair chun na, na, na faithní a ghlanadh de, de lámh nó de, de,

chualamar scéal fé dhuine, bhí aithne againn ar an duine seo arís, a thug a mhac go raibh a aghaidh scólta chuig duine i gContae an Chláir agus níor dhein sé ach an scóladh a lí agus cneasaíodh é. In ainneoin go raibh an, go raibh mo dhuine tar éis é a thabhairt ag an, ag an, ag an oispidéal agus na haon rud. So, tá, just rith, rith sé liom go raibh na nithe sin eh a' teacht chugainne mar phobal ón gcreideamh agus ón gcultúr agus ó rudaí ná tuigimid i gceart ach go bhfuil siad eh daingean ionainn féin. Agus tarlaíonn sé an tseachtain seo, go bhfuil muintir na Pailistíne in Éirinn agus cuid acu ag fanacht linne agus just rith sé liom go bhfuil an an creideamh agus an diongbháilteacht céanna sa phobal sin agus tá iarracht déanta agam anseo na nithe sin a cheangal le chéile. mar gur comharthaí sóirt, sílim, an creideamh láidir sin agus an diongbháilteacht sin ar chultúr nach féidir a chloí. So tá sé sin ina thrí chuid. An leigheas. An mó ceann atá ort, is leor don tseanbhean chrom cruinnchuntas na bhfaithní ar lámh an chailín a ríomh, go ngabhfaidh sí siar conair na sean, go dtiocfaidh ar eochair an fheasa, agus í a chasadh do phaidir íseal, go sníomhfaidh ina céirín briathra a fhágfaidh an chraobh gheal óg gan mháchail. 2.

Thoir ar an mBruach Thiar, tá tearmann ruachloch á réabadh ag lámha láidre na dúrghaile atá scite chun teacht ar an mód a scaoilfidh dóibh rún na dú-áille i súile na bPailistíneach óg. Ach ní féidir crúb a leagan ar an ndóchas ná ar an tsaoirse atá folaithe sa chroí.

Míle maith agat a Sheosaimh. Fuair Caitríona Ní Chléirchín ardmholadh ó lucht Ghradam Mhíchíl Uí hAirtnéide 2015 as a máistreacht ar an teanga agus í a bheith in ann sruthanna traidisiúnta a mheascadh le sruthanna comhaimseartha ina cuid dánta. Tá cnuasach dátheangach díreach i ndiaidh theacht amach cúpla bliain ó shin, The Talk of the Town le Gallery Press. Roimhe sin bhí cúpla cnuasach foilsithe aici le Coiscéim, ina measc An Bhrídeach Sí agus Crithloinnir. Ag scríobh faoi Crithloinnir bhí an méid seo le rá ag Louis de Paor. Sa chuid is fearr de na dánta sa chéad chnuasach seo ag Caitríona Ní Chléirchín, Tá guth leochaileach ag labhairt linn os íseal sa bhreacsholas sin a bhfuil cinnteachtaí néata an dorchadais ar thaobh amháin de agus crithloinnir an chroí leonta nach féidir a mhúchadh ar an dtaobh eile. Liam Ó Muirthile, dúirt Liam. Baineann mianach an tsíoda leis na dánta seo ó thosach deireadh agus fós tá guth diongbháilte barántúil ag Ní Chléirchín. Tá tiúnáil oscailte sna dánta seo a ligeann isteach sinn ina gcroílár. Tá an file féin i láthair go hiomlán ina cuid filíochta, go séimh, paiseanta, le húire bhanúil. Bhí baint ag Caitríona le cúpla tionscadal de chuid Imram thar na blianta, ina measc, Ovid. aistrithe go Gaeilge, agus Sappho, agus tá cnuasach de na haistriúcháin a rinne Caitríona ar Sappho le fáil ó Coiscéim chomh maith. Dála an scéil, tá cuid de na filí atá ag léamh inniu, tá na leabharthaí le fáil thíos staighre, só cuirigí bhur gcuid lámha i bhur gcuid pócaí agus ceannaígí na leabhair! Cuirigí fáilte roimh Caitríona Ní Chléirchín.
Míle maith agat as sin, a Liam, agus míle buíochas as an cuireadh teacht chun léamh inniu ag an ócáid seo. Agus nach iontach go bhfuil rudaí mar seo ar an bhfód arís ag tarlú, mar níl fhios agam fúibh féin, ach bhraith mé uaim go mór na hócáidí cultúrtha agus fileata agus mar sin de, agus bhí léamh Sheosaimh ansin ar fheabhas ar fad. agus is deacair é a leanúint go cinnte, ach léifidh mé cúpla dán anois as an cnuasach nua The Talk of the Town. Tá aistriúchán anseo le Peter Fallon agus tá sé foilsithe ag an Gallery Press. Tá mise i mBaile Átha Cliath le fada an lá, níos mó ná fiche bliain, sílim sé bliain is fiche anois, ach is as Muineachán ó dhúchas mé, agus ar uaire braithim go hiomlán compordach sa chathair ach ar uaire eile braithim gur saghas deoraí mé, tá an, tá beirt istigh ionam, tá an cailín tuaithe nó an bhean tuaithe ó Mhuineachán, an cailín a d'fhás aníos cois na teorann, atá cineál ina leath-thuaisceartach, agus ansin tá an bhean cathrach, an Bleá Cliathach, a chaith 17 mbliain ar an taobh ó dheas den chathair ach anois tá cónaí orm ar an taobh ó thuaidh agus braithim go bhfuil na rudaí seo tábhachtach i mo chuid filíochta, go bhfuil saghas féiniúlachtaí difriúla agam agus go mbíonn teannas uaireanta ann agus uaireanta nuair atá mé sa chathair braithim uaim mo bhaile agus braithim uaigneach sa chathair go minic, ach mar sin féin is saghas baile domsa Baile Átha Cliath anois agus dá mbeinn i mo chónaí go lánaimseartha faoin tuath do bheinn uaigneach fosta don chathair. Tosóidh mé b'fhéidir leis an dán 'Cluain na hEorna' agus rud amháin fá Chontae Mhuineacháin ná go bhfuil na logainmneacha fíor álainn agus go bhfuil an béaloideas an-saibhir agus Cluain na hEorna, sin the barley meadow. Cluain na hEorna. I gCluain na hEorna dúisíonn smólaigh san eidhneog is na háinní geala. Éiríonn an bhrídeach sí, sioc bán ar talamh mar shról mín síoda uirthi. Filleann an bonnán buí athuair ar an chluain, tionlacan ceol na ngiolcach taobh an tsrutháin.

Bhí mé saghas a rá leis go mbraithim go bhfuil muid ag snámh in aghaidh easa toisc gur filí Gaeilge muid agus níl muid mar chuid de chultúr an Bhéarla ach is rud iontach é a bheith aistrithe agus mar sin de ach léifidh mé b'fhéidir cúpla dán grá fosta, Droim Searc. agus is logainm é seo i gContae Thír Eoghain, Droim Searc a chiallaíonn the ridge of love. Droim Searc, i gcuimhne ar mo chéad grá. Pógann gaoth an tráthnóna béal mo chuimhne le deora meala is ólaim spéir. Luím leat arís, a laoigh ghil, ár gcolainn faoi bhláth mar réalta curtha ar bhrat an aeir.

Ceart. So, is dócha gur liriceoir grá mé, chomh maith le haon rud eile, agus rinne mé an-chuid staidéir ar fhilíocht na Gaeilge chomh maith, go háirithe filíocht Mháire Mhac an tSaoi agus Nuala Ní Dhomhnaill, agus tá na mná sin mar laochra agamsa, mar cuireann siad guth na mban in iúl, agus bíonn siad ag caint mar gheall ar taithí. na mban fosta. So mar a dúirt mé, tá mo shaol saghas roinnte, nó scartha idir an tuath agus an chathair go minic agus i mo chroí chomh maith ach ehm, do thit mé saghas i ngrá leis an chathair chomh maith agus b'fhéidir go léifidh mé anois dán grá ehm, atá lonnaithe sa chathair. thíos i gCé Hanover, agus is minic go bpillim ar an áit seo, is dócha, go smaoiním ar an grá áirithe sin. Nóiméad ar maidin. Boladh na hiarnála ar maidin i d'árasán i gCé Hanover, tusa i do sheasamh ag an bhord ag smúdáil do léine glan fa choinne na hoibre is mé ag amharc ort.

fónai, ceart. Em, ceart. Em, so, just tá fonn orm, is dócha, inniu Dánta Grá a, a léamh, so ceann amháin eile, b'fhéidir. Cogar, cogar a stór, na foclaí is ciúine, siad is sia, líonta le rún, a shníonn macallaí a shoilsíonn scáileanna, cogar, cogar a stór, d'ainm im' chluas go síoraí.

Craobh Liath. I measc na mbeithne geala amharcaim amach ar ghort órga, gealach na gcoinleach, le clapsholas corcra gorm ar an bhealach romhainn sa spéir, rian na gealaí bána, harvest, Craobh Liath, grey branch or bough, from a birch of white,

Is dócha, i saol duine ar bith tarlaíonn trámaí agus tarlaíonn básanna agus cailliúintí agus mar sin de agus tá orainn ar fad déileáil leis sin. Ach rud amháin a bhí an-deacair domsa nuair a fuair mo mháthair bás, bhí sé an-deacair filleadh ar an chathair agus gach uile uair go raibh ormsa dul ar bhus abhaile bhí sé sin an-deacair, bhí saghas na tairseacha sin filleadh abhaile agus teacht ar ais go Baile Átha Cliath agus go háirithe nuair a bhí mé ag siúl síos na sráide uaireanta just bhraith mé go raibh mé chun titim i laige mar go raibh mé chomh huaigneach sin ach ba mhaith liom an dán seo Capall Bán a léamh do mo mháthair a fuair bás ocht mbliain ó shin. Baineann sé le tairseacha, le tairseacha an tsaoil agus do scríobh mé é nuair a bhí sí ag fáil bháis le saghas compord a thabhairt di ach níor thaitin an dán léi ar chor ar bith. tuaisceartach ab ea í. Capall bán do mo mháthair. Tá capall bán fút, a chroí, capall bán na síoraíochta, capall bán an tsuaimhnis, capall bán na séimhe. Ná bíodh ort aon sceimhle, beir greim ar a mhoing, capall bán caoin fút, capall ceannann fút. Coinnigh greim air is tú dul thar táirseach, caithfidh tú dul thar táirseach, sin an méid, a chroí, 's beidh do chapall bán fút nuair a théann tú go dtí tír na meala nach bhfuil gol inti go fóill. Ahem. Ba mhaith liom anois cúpla dán a bhaineann leis an teorainn a léamh amach, níl 'fhios agam conas mar atá mé ó thaobh cúrsaí ama de, ach ehm. Bhí sé iontach spéisiúil nuair a smaoiním siar air a bheith ag fás aníos cois na teorann. Bhí rudaí a bhí saghas greannmhar mar gheall air agus an smugileáil agus stuff mar sin agus daoine ag briseadh rialacha agus gan meas acu ar rialtas an dá thír agus mar sin de ach bhí taobh dáiríre leis chomh maith agus bhí orainn an teorann a thrasnú go minic mar bhí cónaí ag mo sheanmháthair thuas i dTír Eoghain agus bhí m'athair ar an taobh eile den teorainn so an rud a bhí saghas greannmhar ná gur shíl muidinne mar pháistí ag fás aníos sna hochtóidí go raibh sé an-normálta go mbeadh saighdiúirí ag an teorainn ag cur a lán ceisteanna agus b'fhéidir na gunnaí ina lámha acu agus na bratacha agus na dathannaí seo ar fud na háite. Do bhraith muid go raibh sin ar fad normálta agus ní raibh eagla ar bith orainn. Ach do bhí an-imní ar m'athair agus bhí cuimhne againn ar rudaí a bhí saghas ait chomh maith. Ach ní go dtí b'fhéidir go raibh muid, is dócha, níos sine gur thuig muid cad a bhí ag dul ar aghaidh. Em. So tosóidh mé b'fhéidir leis an ceann seo, Tost. trasnú na teorann. Cibé rud a deir tú ná habair a dhath, coinnigh do chloigeann thíos is do bhéal faoi ghlas. Bíonn dhá insint ar scéal agus dhá leagan déag ar amhráin, ach anseo thart ar an teorainn tá ár mbealaí féin againn is scéalta gan insint, scéalta gan insint, cód tosta, omerta, tarlaíonn sé in achan caidreamh foréigneach.

Agus b'fhéidir go gcríochnóidh mé ar an gceann seo, teorainn, border, limit. Iarrann sé uirthi seasamh amach ón gluaisteán le go gcuirfidh sé ceist uirthi. Féachann na triúr iníonacha amach an fhuinneog ar an máthair agus ar ghunnaí na saighdiúirí. Cá bhfuil do thriall? Cad as a bhfuil sibh ag teacht? Agus cén fáth? a fhiafraíonn an saighdiúir di go borb. Cad is ainm duit nó cá bhfuil cónaí ort? Níor fhreagair mo mháthair aon rud chomh ciúin, cúramach ina saol roimhe sin nó ina dhiaidh. Tá mé díreach i ndiaidh cuairt a thabhairt ar mo mháthair, a deir sí, seanmháthair na gcailíní i dTír Eoghain, agus anois tá mé ag dul thar an teorainn go Scairbh na gCaorach.

ceoltraí ar fud na tíre agus mar sin de agus bhí mé féin ann agus mo dheartháir Pat agus Brendan agus mo dheirfiúr Caitlín agus nuair bhí mo dheartháir Pat ag caint le duine éigin de bhunadh na háite agus an rud atá ann faoin teorainn inniu ní líne díreach atá ann tá sé an-chasta so bhí sé ag caint le duine éigin de bhunadh na háite agus ag rá it's really you never know what side of the border you're on here you know it's like you know you know a hundred metres and then you're in the south another hundred metres you're in the south agus bhí sé ag caint leis an bhean seo agus dúirt sí listen son

agus bhí oíche an ómóis againn do Mhícheál Ó hAirtnéide, Michael Hartnett, agus bhí Mícheal i láthair an oíche sin, Orpheus nua, agus bhí sé ag caint faoi Hartnett agus ag léamh dánta le Hartnett agus tá áthas an domhain orm go bhfuil Mícheál linn anocht. Tá leabhar dochreidte maith aige dar teideal Scáil an Scéil. Is as Gaeltacht Bhaile na Sceilge é Mícheál agus ina measc na leabhar atá scríofa aige tá na cnuasaí filíochta An Spás a Ghlanadh, Gealach na gCoinlí, Rachlas agus tá úrscéal aige dar teideal An Filleadh. Beidh sé ag léamh sraith dánta as an leabhar Scáil an Scéil. Baineann na dánta sa tsraith sin, sa leabhar sin, leis an leabhar, leabhar Sheáin Uí Chonaill leis an mbéaloideas agus téann sé i ngleic leis na scéalta atá sa leabhar iontach sin agus tá na dánta go leor breac le tagairtí do shaibhreas an traidisiúin in Éirinn agus fítear na tagairtí seo isteach sa bhfilíocht go snasta ar bhealach gan uaim so cuirigí fáilte roimh Mhícheál Ó Siochrú.
Maith agaibh. Agus Dia is Muire dhíbh. Em, tá céad bliain geall leis imithe anois ó d'imigh fear óg darb ainm Séamus Ó Duilearga as Gleannta Aontroma siar ó dheas go dtí Cill Rialaigh in iardheisceart Uíbh Ráthaigh agus ba ansan a bhuail sé leis an seanchaí Seán Ó Conaill. agus b'é toradh, is dócha, a mbualadh sin lena chéile ná leabhar Sheáin Uí Chonaill a bheith inniubh againn. Maidir leis an leabhar seo, mo leabharsa, Scáil an Scéil is teideal dó, agus sin é atá ann. Tá na haon dán dár scríos sa leabhar seo, tá sé spreagtha ag scéal éigint, nó ag smuta scéil. as an leabhar seanchais sin, Leabhar Sheáin Uí Chonaill. An chéad dán a léifead. Tá sé mar réamhrá ar an leabhar seo agam. Agus sé atá ann ná an teangabháil stairiúil sin idir an bheirt, idir an an tUltach óg agus an seanóir ó dheas, go hard i gCill Rialaigh. Réamhrá. Insealbhú Uí Dhuilearga. Fear Ghleannta Aontroma ar ghualainn Chill Rialaigh ag cuardach a dhúchais ina staic ag an ngile máguaird. An tarbh, an bhó 'gus an lao nár bhog crúb riamh ón ngrinneall ar lasadh le cáith ag coipeadh ar an imeall.

Dhruid ón aiteann féna dhéin seanóir mánla, cú na gcos mbán a d'iarraidh na bróga ime a ithe de, is a chuid stocaí páipéir a stolladh. D'fhear sé fáilte roimh an gcuairteoir. Thaispeáin nead bradáin i mbarra sceiche dó, a raibh bullán ag gor ar naoi n-uibhe capaill inti, gus ghlac go héasca leis isteach ina scéal. agus déarfainn nach raibh aon deacracht in aon chor aige nó ag éinne eile glacadh le Delargy isteach ina scéal, fear go raibh meas ana mhór i gcónaí agam air. Tá cúpla scéal ag Seán Ó Conaill i dtaobh na Lochlannach, agus i dtaobh a gcuid treascartha thart timpeall ar chósta na hÉireann blianta fada ó shin. Ach tá ceann amháin a chuaigh i bhfeidhm go mór orm mar is tá sé i dtaobh an tseana-Lochlannaigh seo in earr a ré, ag druidim chun deiridh, an tsláinte go hainnis aige agus. an mheabhair á cailliúint nó caillte aige, ach bhraitheas fós ag an bpointe sin dá shaol, agus an bás ag teannadh leis, bhraitheas go raibh a shruth smaoinimh, nó a shruth, b'fhéidir, rámhaillíochta, suimiúil, neamhaithríoch. I gcliabhán i gCríoch Lochlannach seanfhear mar leanbh á luascadh ag rámhaillí is ag callaireacht i dtaobh ionraidh ar Éirinn. B'iomaí ruathar ar Sceilg Mhichíl ón gcreachadóir céanna. ag caolú ar na strapaí in airde le teacht aniar aduaidh ar lucht na cráifeachta, faobhar chun fola de shíor ann, gan nóta ba bhinne ar a chluasa ná fuaim na tua ar mhuineál uasal 'gus cnámha á gcraoscairt. Ropaireacht lae 'gus oíche ba bhun lena bheathaidh. Tuilleadh sásaimh a thugadh scréach na neamhchoireach dó ag impí air a mbeo a leogaint leo, gus lean air go pléisiúrtha leis an éirleach. I gcliabhán i gCríoch Lochlannach, seanfhear mar leanbh á luascadh ag rámhaillí is ag callaireacht i dtaobh ionraí ar Éirinn, É doilíosach i bhfoirceann a aoise fé rásúr a d'fhág sé in uaimh i gCill Ó Luaigh 'na dhiaidh, rásúr a bhearrfadh blianta chomh maith le clúmh. Níl aon aithreachas ansin, tá an teideal ceart agam ar aon nós, neamh-aithríoch, nach ait mar atá na scéalta seo in oiriúint do shaol an lae inniu, nach ait? Ní thaispeántar aithreachas riamh. Tá Máire Ní Dhuibh go mór i mbéaloideas Uíbh Ráthaigh go dtí an lá atá inniu ann. B'í Máire Ní Dhuibh seanamháthair Dhónaill Uí Chonaill, an fuascailteoir, tá sé ansan, an bhfuil? agus duine deisbhéalach í. File ab ea í, cé gur beag an eochair atá againn uaithi. Fén am go raibh an leaid óg, an garmhac, Dónal Ó Conaill, ag teacht in inmhe i nDoire Fhíonáin, trasna na fairrge uaidh, do bhí duine uasal ag maireachtaint i mBaile an Sceilg, agus de réir gach dealramh, cnap bligeaird ab ea an duine uasal céanna. Uaisleacht. Duine lán den mhór is fiú é Seón Buí.

Lochtaigh sé Dónal Ó Conaill, a rá nár bhain aon uaisleacht riamh leis, nach raibh faic aige ach filíocht a sheanmháthar Máire Ní Dhuibh, oíche gharbh, scuabadh long le lasta síodaí isteach i dTráigh an Ghleanntáin, gus b'é an rúchladh chun na taoide. Ach ghlan Seón Buí ón áit iad, ag scréachaíl gur leis féin gach aon phioc de, é ag tabhairt súmairí orthu, an tarcaisne i mullach na héagóra i gcónaí aige. Ní ba dheireanaí thug sé an táille céanna ar úinéir na síodaí, agus fiú amháin ar theacht an airm, bhagair sé an solas a oscailt tríd an gcéad duine díobh a leagfadh cos thar sruthán na Bearna Deirge anoir. Ach cuireadh an dlí air dá bharr gur thuar a léirscrios. Ba mhéanar dó gur chuir a mhuinín i nDónall Ó Conaill mar gur shábháil seisean lá na cúirté le líofacht a chuid roscaireachta, a bhuíochas san, ar ndóigh, d'uaisleacht fhilíocht Mháire Ní Dhuibh. Bhí an t-ádh leat, a Dhónaill. Scéal go rabhas ana-thógtha leis ag Seán Ó Conaill ab ea an ceann dar teideal An tAmadán agus an Sagart. Amadán, d'úsáidtí an focal sin go hana-scaoilte ar fad sa tseanaimsir. Uaireanta ní thuigim in aon chor cad is brí leis. Ach an fáth go rabhas ana-thógtha leis an scéal seo ná a fheabhas agus a léirítear cúrsaí osnádúrtha. Ó tá an cur síos orthu go háibhéileach fiain ar fad, díreach mar is breá liom é. An teideal? Balbháin. Leigheas an Amadáin ar an aonrú, agallamh a bhunú le lucht na bpictiúr ar na fallaí, gur fhás camarádaíocht eatarthu.

Den gcéad uair lena bheo níor bhraith sé corr i bhfochair daoine. Bhain tábhacht leis. Chreid sé ina chuid luachmhaireachta, nár ghá a bheith chun deiridh ar éinne feasta, gurbh fhiú bacaint leis. Agus tráthnóna áirithe nuair a thug muintir phictiúr Laoide cuireadh chun dinnéir ina bhfráma órga dó, b'fhonnmhar mar a ghlac sé leis. Ag a thórramh an oíche sin, ríomhadh scéalta iontais i dtaobh a chuid dobhrántachta fé chuairt a bheartaigh sé ar chlann pictiúir, a d'fhág lucht na céille béaloscailte ina mbalbháin. Is deacair a dhéanamh amach uaireanta cé hiad na hamadáin, cé nách iad. Am. Ar dtúis, cuid mhaith des na scéalta sin insa Leabhar Sheáin Uí Chonaill bhíodar cloiste agamsa sa bhaile sular thánas ar an leabhar in aon chor. Am. Óra, bhíodh cuid mhaith seanchais sa tigh againn, m'athair agus do chónaigh mo sheanathair linn feadh blianta fada agus mar sin do, agus do chloisimis go minic faoi Chailleach Bhólais.

agus driofúracha ab ea an triúr acu, agus de réir an scéil, theastaigh ó bhean a' Daingin comaoin éigin a chur ó dheas go dtí an driofúr i mbochtanas i mBéarra, agus d'fhéach sí timpeall ar Chuan a' Daingin agus chonaic sí go raibh raidhse mhór oileán aici, agus cheap sí go bhféadfadh sí cúpla ceann a spáráilt. agus d'iarr sí ar a hiníon a bheith ag cur chun farraige agus dhá oileán díobh, Duínis agus an Scairbh, a tharrac 'na diaidh ó dheas chuig Béarra. Agus do thug sí foláireamh don iníon a bheith an-chúramach nuair a thiocfadh sí chomh fada le Ceann Bhólais, agus fanacht amach, fanacht i bhfad amach, lasmuigh don mbó agus don lao, agus seo mar a tharla, toisc, góidrisc, sin. Turas in aisce, toisc góidrisc. Súgáin chairte a nasc an dá oileán Duínis agus an Scairbh thuas i gCuan an Daingin nuair a ghluais iníon mhallradharcach na caillí á dtarrac ó dheas na diaidh, mar dhéirc chuig a haintín, Cailleach Bhocht Bhéara. Ar rochtain Cheann Bhólais di bhuail mearbhall saolta í gur chuaigh ar strae idir Ceann Muice gus Oileán an Dá Cheann isteach, an bhó gus an lao fágtha ó dheas uaithi. Nuair a tuigeadh di gur dhein sí gogaille gó di féin bhí fúithi casadh, ach ainneoin a croídhíchill is challaireacht a máthar a theannadh suas léi chuaigh di an t-ualach a bhogadh. Tar éis an challshaotha go léir, stán sí nó fás ar bhonn gach oileáin díobh á shlogadh go grinneall i mBá na Scealg, gan corraí astu a thuilleadh. Fágadh an aintín go dealbh fé sháil an bhráca i mBéarra de bharr na suncála, ach thuigfeadh sise na cuid gaoise gur mó déirc mar í a sheoltar, ach lucht an ghátair fós na héagmais. Sea, ní bheidh aon chinnteacht go mbaineann gach a dtugaimid uainn an ceann scríbe ceart amach, is dócha. Ach im óige anois i mBaile Sceilg gach maidin nuair a d'éiríos amach, b'in an radharc a bhíodh os comhair mo shúl i gcónaí, Bá fhairsing na Scealg agus Duínis agus an Scairbh ag gobadh in airde romham. Táid fós ann. Ar ndóigh tá cúpla scéal ag Seán Ó Conaill i dtaobh an Drochshaoil, cad ina thaobh ná beadh. Do rugadh é sa bhliain míle ocht déag caoga is a trí, cúpla bliain i ndiaidh an Ghorta Mhóir. Tá seacht nó ocht gcinn de scéaltaibh aige, ach do thugas suntas do cheann amháin ach go háirithe. um i dtaobh fir a fágadh ina aonar. um Fear bocht é ach do chaitheadh sé an lá ar fad ag cabhrú leis na bochtáin eile. Arís, scéalta, scéalta iad seo, d'fhéadfá a rá gur scríobhadh inniu nó inné iad, mar gheall ar an domhan atá againn inniu. Nuair a chonac leabhar Sheáin Uí Chonaill ar dtús, bhíos ana óg, agus cheapas go raibh na scéalta seo go léir as dáta, tuigeann tú, nach mbeadh aon bhaint againn, ach ní mar sin atá in aon chor, ar ndóigh. Dreoile, nó dearóile is teideal do mo dhán. Dreoile.

an dubh ar an dtalamh, an dubh ar na scamaill ag leogan scóid leis an matalang, créatúirí anbhainne á n-ídiú, seargadh a muintire is gan cabhair in aon bhall. Chuir sé a chúigear clainne, ansan a chéile, gus lá i ndiaidh lae do thit na laga ar gach taobh de. Toisc gur chuir Mainistir Mhichíl thar maoil, d'fhágtaí carn corpán gan chur gach oíche lasmuigh i mbearna na gcorp. Chreid sé gurbh é ba lú ba ghann leis a dhéanamh ná iad a chur ina áit fhéinig. D'fhéadfadh ceallúnach fiú amháin a bheith coisricthe in aimsir shléachta.

amhráin againn le Lillis Ó Laoire. An tseachtain ina dhiaidh sin beidh Catherine Foley, Eoghan Mac Giolla Bhríde, Mícheál Ó hUanacháin agus Máire Ní Choilm ann agus ag an deireadh, imeacht deireanach an tsraith seo, Colm Breathnach, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Simon Ó Faoláin agus Caitríona O'Leary. Ach anois cuirimid críoch leis an ócáid le amhráin agus ceol arís le Ceara Conway agus Seán MacErlaine.

agus chuir sé a chuid leabhar uilig i bád amháin agus gur bhual an bád le carraig gránna agus gur chaill sé a chuid leabhar uilig so is breá liom an amhrán seo gur chum duine éicint ag caoineadh faoi faoi leabhar agus

Agus sin é, tarlaíonn na rudaí is fearr sa tseomra bheag chúng, the best things happen in the small back room, something my brother used to say. So gabhaim mo bhuíochas go le. Seosamh, Caitríona, Mícheal, Ciara agus Seán.